aa kalanga anachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene koma muliko bwanji anzathu kumangalande ko ife kuno kwanu kwa Chafera mthengo tonse tili bwino Amakupatsani moni abale anu kuno, koma tsopano ochuluka kwa basitu. Onse a Mwacheyadi, onse a Muludzi, Kumadzimayera, a Mwamlonyeni, abale anu onse a Mmalewane, ena a Mwasankhani, Mwathulumba, mwa Kafulama, mwa Chibonyole, mwa Anayumu, onse a mwa Nemeziyo, kwa Chikoka, kwa Tcholonjo, kwa Mduwa, koma tsopano gulutu amati ndikakulemberani kalata ndikupatseni moni, akuti akupukwani, ndipo akadakonda chikumbumtima chokha chikadakugwirani, ndikukumbukira uko mudachokera, kwanu kwa Chaferamthengo, Anthu a kuno amadzifunsa kuti koma kodi chidakupangitsani kutchona kumeneko ndi chiyani? Kapena mwina mwake munathawa matekenya aja ankavuta nthawi imene ija? Panotu kwanu kuno kwa Chafera. Matekenya si kwenikweni, anatha ndithu. Mundilole ndiyamikenso omwe aja Khweze Buses, zokhazo zimene zili zodalirika makono achimwene. Maulendo a pa bus kwathu kuno, nkhani yake imakhala ya Khweze Buses basi. Imayenda bwino. ndiyokhayo yodalilika pa maulendo apakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Ndiye ku Khweze Buses kuli tinthu tabwino tabwino. Ukakwera umachita kudziwa kuti ee! Iyi ndiye ndege yapansi basi. Mayendedwe abwino kwambiri. Siyimayenda zonyamula mtima ngati akuchita nawo mpikisano waliwiro, ayi ndithu. Lero ndikudziwa kuti mmene ndatchula midzi yakwanumu komanso abale anu ochokera kumeneko, nkutheka mwakhetsa msozi, mwakumbukira kwanu, mwakumbukira mbulumbuche, mwakumbukira nthawi ino, nthawi ya sawa, mwakumbukira m'mene munkazipululira mbewa kwa a Chipumi kapena kwa a Disimasi ku Mikundi, paja nthawi yake ndi inotu. Atawambidwa bwinobwino akapuku, mchere wake wochita kuwaza bwino, tsabola wa kambuzi wochita kuchekera dala, inu monga zinthu ngati zimenezi simumazisowa? ndithu ndikukhulupira kuti mmazisowa chimwene inu dugu sumamusowa madoli mmene akomera muja inu monga mate mkamwamo sanabwere mmene chinonera chifuko muja soseji mungaifunenso inu pepanitu kuti lero ndangodzuka ndi nkhani zakuno kwanu nanga si panopa amwene ndi mmene moyo ukuyendera nakamba kale mukalata ija kuti anthufe tikumangokhalira kumangolira ndiye kuti ndithudi Tikhoza kuchita msala. Nchifukwa chake pena pake tikakhala achimwene timangokhala pansi kumayamika Wam'mwambayo kuti ayi zimatha. Inde mavutowo alipo ndithu, okhodzokera, koma nanga tidzingolira? Mpakana ena achinyamata ayamba kuwapangitsa mipikisano akuti yolira. Si malodza amenewa? Akuti mukuitanidwa kumpikisano wolira. Kukangobwera mwaunyinji basi, tikasonkhana kwakutikwakuti, kumeneko ndiye tikukachite mpikisano wolira basi amayo mayo mayo mayo ii. kufunsa kuti kodi akuti zikukhala bwanji akuti basitu kuteko cholingana choti basi alire basi achotse nkhawa akuti kaya amwene mwina akaliralira akatenga misozi mu mtanga nkupita nayo ku nyumba kukayitsira mchere anthu ndikakulungambamo ndikudya pena mmene tikudandaulira kwathu kuno amwene tikadagwiritsa ntchito mphamvu zomwezo zodandaulirazo ndi kupanga kena kake mwina mwake bwenzi uthakati utachepa umbanda nkuchepako koma kwathu kuno zinthu zake penanso zalowa ulesi amwene tikuzunzika zoona zimene tidalonjezedwa ndi 0 peresenti kodi ndiye kuti tidzingolira ngati chikutumbwe Ndinanenapo achimwene nthawi ina yake kuti mm, izi zomadalira kuti auji aja atithandiza zimene zija pakadali pano ndizosagwira amwene auji ankatilonjeza zambiri aja akupanga tsopano za mimba yawo za abale awo zija zathu zoti hayi obwande zinthu zidzasintha Zimene zija amwene zikuoneka kuti zinali nkhambakamwa chabe amwene. Zinthu sizingasinthe. Anthu aketu ndi omwewo, omwewo amwene. Amachoka mbali iyi kupitanso mbali inayi. Ulendo wina uliwonse zinthu zikasintha, amasinthanso nawo chikwangwani. Ife taganiza tonse kuchoka mbali ya uko tabwera kuti tikufuna tikuthandizeni bwana, tigwire nanu ntchito. Ine ndi anzangawa takonzeka bwana! Ah, bodza! Umbava basi. Sikutinso pali zina zake zachilendo zimene abweretse ayi. Kwathu kuno achimwene, kumachitika zoseketsa kwabasi. Tikamasintha zinthu, vuto lake sitimasintha anthu. N'chifukwa chake maganizidwe ake amakhala amodzimodzi amwene. Sitisuntha. Anthu omweomwewo amene ankapanga zinthu zawo nthawi ijayo, amangoyenda amwene, kuchoka uko, uyo, jekete yafi, yafi, yafi, yafi, kupita kwinako, opanda chosintha, amwene. Zimamvetsa chisoni, angakhale iwo amene amadzawoneka atsopano, akangolowa, ngati amalimba? Ayitu, mikhulang'ono yomwe ija imene idamanga maziko kuno, imawapotozanso, nawonso, ndikuyamba kupanga zinthu zimene enawo adazizolowera. Kaya kusolola, amaphunzitsidwa, timatere, usamakhale ombwambwana pa tawuni. kaya ndi dyera nawonso amasanduka ambombo jani adyera koopsa amakhala ndithu abatizidwa ndi makosana amvula zakale amene amakhala akuchita zinthu zawo kwathu kuno nchifukwa chake kwathu kuno zinthu zake zizikhala zovuta kuti zisinthe awa makosana ha alliance ali kunja anali ndi maganizo abwino kwabasi anthu akuthwa mkamwa akamakamba ngati kuti zidzachitika mosavuta akamatsindika amwene kuti ifeyo tinazo njira zake tidzangotere kenakanso kutere basi chinthuchi tidzachiphula pa moto ichi chikwangwani kusintha alowa ena atsopano mwina tione kusintha gulu omwe lija limaononga zinthu nthawi ya mtambumtambu ija linakhamukiranso komweko ayi bwana ife ana anu tabwera tikufuna tigwire nanu ntchito tikonze chinthuchi zotsatira zake aja adali ndi masomphenya aja amene adakulukutika kuphika malingaliro oyendetsera chinthu aja onse kuponyedwa kutali uko aja akapirikoni omangoti komwe phazi lalozako ndi komweko basi tikutenganso zonse ndikumathamanga nazo kupitiriza pamene adasiyira amwene lero lino mukandifunsa ndikuwuzani kuti amwene palibepo chidasintha chifukwa anthu amene akuthamanga panopa ndi omwewo wakalekale aja, ma Mafia amene amangosintha malaya nthawi zonse zinthu zikafuna kusintha. Amenewo ndi amene amakhulupiriridwa kwambiri kusiyana ndi anthu amene nthawi imene ija amakhala akuthamanga zenizeni. Lerolino zikumakhala zoseketsa kwambiri kuti makosana enieni okwapatira tambala enieni a chibakera anaponyedwa kutali sakumbukiridwanso ayi atidyenawo amene nthawi yonseyi akhala akudya kumangosintha makaka omwewo ndi amene akudyereranso pano kumangopitiriza zomwe zimene amakhala akupanga kuyambira pa kanthawi achimwene lero lino makosana ena ake amene adagwira ntchito yotamandika kuthamangathamanga lero ali kutali ndi mpando wachifumu amwene aja akuthwa mkamwa aja amene ulendo wina uliwonse amakhala akudyerera ndi amene akuthamangathamanga ndi liwiro lawo labodza pakadali pano omwewo ndi amene amanka nanena osadandaula bige izi za fertilizer-zi tisiyireni tithamange zimenezi zitheka ndikumawalondolera anthu ndithu kubutchale akuti tiyeni umu ayi koma kubwera ena ake abweretsa fertilizer otchipha osadandaula bige iwo adzangofuna chimanga basi msintho makosana ndikumapezekadi kuti akumvera akathyali amenewa omangoyenda ndi mphepowa basi zotsatira zake ndikuchititsidwa kaguni anthunso ndikumadabwa kuti ee koma ino zinthu zake zidakhala bwanji Munakhulupirira izi chifukwa chani? Lero ndukamba pano achimwene, anthu ambiri amene adayamba kumakamba za ha alliance kumakhala pansi ayi zinthu tikalowa tidzaziyendetsa chonchi komanso chonchi ambiri pakadali pano ali patali sakuyendetsanso nawo zinthu amene akuyendetsa nawo ndi adyera omwe aja ena ake odabwitsa kwabasi. Nduna zonse zimene zidathandizira kumenyerera nawo kuti chinthu chitheke ichi zili kutali kwabasi. Omwe aja akathyali anazipakapaka ndunazo matope kupangitsa anthu ade nazo kukhosi. Pano zinakhala pansi. Mfundo zimene a Wekha Alliance ankagwirizana zinaponyedwa kutali kwabasi. Pano mfundo zimene zikutsatiridwa ndi za amambala omwe aja. amasintha makaka nthawi zonse aja eni chinthu ali kutali kumangoonelera mapuleya omweomwe aja mwa njira ina ndale zathu zimadzayamba ngati zitheka kenaka zimadzalowerabe komweko kwakalekaleko kuchitabe zakalekale zomwezo nkumayembekezera kuti zinthu zisintha ayi ndithu zosatheka mwene niki 0 peresenti komanso pena pake ma Bankers ahayi ayi ayi ayi zamasewera zenizeni anyamata sizoona ayi sizoona umodzi umodzi ucha basi kuusandusa waphala zoona eh? tachulutsa chibwana kwabasi aya ndakwiya nazo kwabasi ujeniso Chelsea ya ubwandeso nde iyi ayinso ayayayaya choncho choncho ayi ayi ayi nde panopa nachina chikungotchula kuti manyowa united zikumayambatu kuseka ndi ng'ombe kuti koma amwene zampirazi ah zampirazi zikhoza kupha mwamva inu ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi